OK, Dia daoibh, a chairde, agus fáilte ar ais inniu. Seo an Céadaoin, an Chéadaoin, agus inniu beidh sibh ag cleachtadh píosa Gearmáinis a scríobh. An sprioc do inniu ná chun cúpla dos na Modalverben, so na briathra cúnta sin a bhí á chleachtadh againn, a úsáid agus muid ag scríobh rud éigin beag, gairid, ar stíl nóta. So, eh. Beidh mé ag tabhairt roinnt cabhair díbh sa bhfíseán seo, ach feicfidh sibh nuair atá muid ag féachaint air seo. So beidh muid ag díriú isteach ar Übung 19, Ceist 1, so Frage 1, ar leathanach 106 in Viel Spaß 2. Beidh nóta gairid á scríobh againn dár chara, agus ansin beidh an nasc don suíomh YouTube anseo. Beidh an foirm seo á dhúnadh maidin amárach, sin 9:30, ar an 30 lá don ceathrú fiche fiche. Alright. So just beidh sé níos éasca dul isteach chuig an bhfoirm é féin. So. em. tá tú sa Ghearmáin don samhradh, tá, tá tú ag déanamh malartú nó rud éigin. Is, is cuma, is féidir leatsa teacht suas leis an scéal. Eh, téann tú chuig teach do cara Sarah ach níl sí ann. Fág an nóta seo a leanas di. So ansin, ní raibh sí ann so tá tú chun an nóta seo a fágáil eh, sa theach nó in aice leis an teach nó ar an, ar an balla nó taobh thiar de, is cuma liom. So just an stíl ón scrúdú. So, i dtús báire caithfidh tú abair go bhfuil tú féin agus Gerd ag dul chuig an phictiúrlann tráthnóna inniu. So, beidh cúpla focal ag teastáil uaim. Cuir ceist uirthi ar mhaith léi teacht. Ansin, inis di cén scannán atá tú ag dul chuig. agus ansin abair léi gur féidir léi glaoch a chur ort más mian léi teacht. OK. So an bealach a deineann muid na píosaí seo ná déanann muid i dtús báire bailiúchán dos na focail atá ag teastáil uaim agus ina dhiaidh sin is féidir linn ciall a dhéanamh as agus an Gearmáinis a chur air. So sa chás seo beidh rud éigin cosúil leis an Collins Dictionary nó rud éigin de dhíth orainn. Le bhur dtoil ná bainigí úsáid as Google Translate nó aon aip mar sin mar tá an sprioc seo chun rudaí a fháil mícheart, i ndáiríre, ionas gur féidir linn foghlaim as na botúin sin. Ach má tá muid just ag cur rudaí díreach isteach chuig an aip nó tríd an próiseas leictreonach sin, ní beidh aon rud foghlamtha againn. So b'fhearr liom dá mba rud é go bhfuil sé ina phraiseach ionas gur féidir liom cabhrú leat ná go mbeadh mé ag caitheamh mo chuid ama ag féachaint ar Google Translate. So, má théann muid isteach go dtí an leithéid de Beolingus ansin. So sin just an foclóir atá mise cleachtaithe leis. Alright? M, Is féidir linn é sin úsáid. So, abair go bhfuil tú féin, so tú féin, an focal do tú féin ná ich. Ok. Abair go bhfuil Gert, sin ceart go leor, Gert, agus an focal agus, beidh sin ag teastáil so und. Eh, ag dul go dtí an phictiúrlann, so pictiúrlann, pictiúrlann, sin an focal kino. Nach ea? Agus is focal neodrach é das Kino, but dá mba rud é nach raibh fhios agam, sin, em, an cinema, cuirim isteach anseo. Agus tagann an focal brón orm, is féidir liom é a dhéanamh níos lú anois, an, toisc nach bhfuil an OneNote le feiceáil againn. Em, kino agus N sin neodrach, so das Kino. So, tá fhios agam anois go bhfuil sé

OK, so anois tá na bunfhocail agam. Caithfidh mé obair ar ord na focail sin. So ansin, b'fhéidir scríobh muid rud éigin cosúil le Gerd und ich gehen heute, oh brother,

OK, so scríobh rud éigin cosúil leis sin. Anois, cuir ceist ar mhaith léi teacht, so sin an briathar wollen, nach ea? Agus ná déan dearmad leis na modal briathra, na briathra cúntach sin.

is cuma, like ní dhéanann sé mórán difríocht mar tá sé isteach sa cheist ar aon nós. So cuir rud éigin mar sin le chéile, inis di cén scannán atá tú ag dul chuig. So níos éasca just rá ainm an scannáin. So ansin, Tá muid ag féachaint ar Der Film, so film. Ó, dúirt mé go bhfuil sé firinscneach go bhfuil sé. Dá mba rud é nach raibh fhios agam. Film isteach ansin agus ansin film ansin. So, em, tá muid ag caint faoi, you know, an scannán ansin, like a feature film, tá sin seo. Sin Der Film, so tá an M ansin, so tá fhios againn go bhfuil sé Der Film.

Gehen. Ní Gearmáinis iontach é sin ach rinne sé an jab. Tá sé níos fearr der Film heißt Avengers á scríobh. An chéad ceann eile ná abair gur féidir léi so tá sí ábalta so sin an briathar können.

OK, so is féidir leat, is féidir libh, rudaí cosúil leo siúd á chur isteach. Em, so bainigí triail as. Anois, ná húsáid an físeán seo cos thug mé na freagraí daoibh i ndáiríre. Em. Ach ná déan cóipeáil air sin. Leis an méid atá ráite agam, agus chuala tú gach rud anois, tá plean agat i do cheann. So is féidir leat, cinnte, na rudaí céanna a rá, ach bainigí triail, an féidir libh na rudaí sin a rá mar sin i d'aonar? Agus má deineann tú botún, má dhéanann tú botún sure cad a chaillfidh tú amach as like ní fheicfidh éinne seachas mé féin is tú féin é so ná bí buartha eh cuir rud éigin gearr agus simplí le chéile atá tú bródúil as toisc go rinne tú an obair ar fad agus sin an méid atá ag teastáil uaim so go